an bɛ don min na bi an baraka de ye ayidara sankɔrɔta ka ayidara kɛ a ye ce qu'il est aujourd'hui walayi ayidara an muso de sababuya fɛ i kɛra mɔgɔ ayidara ye bi pourtant i tɛ kira mɔden ye i t'a foyi i ye nkalontigɛla de ye ka mɔgɔw lafili dɔrɔn dina kan donc n bɛna an ka dawa

eh, an bɛ sɔli kɛ an kuntigi muhamadu kan min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ani a ka sahaba bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o y'o ka sira taama fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'a fɔ a lamɛnbagaw ye an b'u fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye asalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu eh, an b'a ɲini allah subhana wa taala fɛ sunkalo in tɔ ala k'a timɛ nɔgɔya an ye yarabi an ka denbaya kɔkana yarabi ala m'o kɛra minnu bɛ tunga fɛ ka tunga nɔgɔya n'u ye yarabi ala m'o kɛra minnu fana bɛ faso kɔnɔ ka basigi di an n'u ma yarabi ala m'o kɛra an balima minnu fana bɛ tunga wɛrɛw la jamanaw rɔ gɛlɛyaw b'u kan ka daminɛ alizeriw la ka na yɔrɔw ka na libi yɔrɔ caman yarabi u bɛ degun cogo min na ka degun in wuli ka b'u kan yarabi ala m'o kɛra ka limaniya sabati fana an n'u dusukun na yarabi ala m'o kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ n'an balimamuso kumana don walanda kan eh, question minnu kɛ an y'olu jaabi walilahi alhamdu eh, an b'a ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ an bɛ fɛn minnu fana fɔ k'a kɛ fɛn sabatilenw yarabi ala m'o kɛra ni fili fana y'an sɔrɔ minnu na yarabi ka o yafa an ye yarabi ala m'o kɛra parce que n y'o fɔ n ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili wa mɔgɔw la filibaa sɔn hɛrɛma ye jumɛn ye min sɔnna ka segin a kɔ i mana kɛ dɔnnibaa ye cogo o cogo i bɛ to ka kuma dɔ fɔ souvent i bɛ se ka taa sɔrɔ i bɛ hadisa dɔ fɔ wala i bɛ kuma wɛrɛ dɔ fɔ diinɛ na i bɛ fili alkamalu lillahi dafa de ye alahu subahana wa taala ta ye yarabi ka yafa kɛ an ye yarabi ala m'o kɛra o kumana hali sisan an b'an ka walanda in kan don an tun bɛ ka kuma kira sallallahu alaihi wa sallam fatulen kɔfɛ k'a fɔ ko seyidina abubakar y'a jɛ a ka cɛn a denmuso n'o ye fatima ye ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ko seyidina abubakar ye a jɛ cɛn na an ko ko u ye dalilu minnu fɔ a la k'a fɔ ko ni abubakar kelen de y'a mɛn walama kira ka so kɔnɔ ko de don ko kira denw kan ka bɔ a kalama eh, donc an wolo an bɔra k'olu kitiw jaabi eh, o kumana an b'an ka kuma sinsin toujours n bɛ min fɔ an bɛɛ lajɛlen ye ne yɛrɛ b'a la ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen eh, n y'o de fɔ n ko nahnu ummatu iqra anw ye iqra manton de ye ala ko an ka kalan de kɛ ala m'a fɔ ko an ka tugu mɔgɔ dɔ nɔfɛ dɛ abadan ala ko an ka kalan de kɛ n'a ye a ma ko hali n'an ye ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ na an k'a kɔsegin ka taa jumɛn ma ka taa kuranɛ ma ani kira ka kumaw sallallahu alayhi wa sallam ɔ n'i ma kalan dun n'i ma kalan a bɛ tila ka k'i yɛrɛ bolo baara ye o kumana diinɛ bɛɛ lajɛlen silamɛya diinɛ a tɛ taa dɔnni kɔ dɛ o bɛ dɔnni fitinin fana tɛ i b'a kalan de k'a ɲɛɲini n'o kɛra ala b'i bɛɛ sen ma mɛ o kalan man di bimɔgɔw ye adamaden jɛnatigɛ de ka di anw ye bi o de y'a to daliyatigi b'a fɔ ten ko fatinin bi duniyahu basirin nakid ko adamadenni hakili ka di kojugu a ka jɛnatigɛ la a ɲɛ b'o la a bɛ sɔsɔli de k'o kan mɛ mutagafilin fi dinihi mutabalidi a b'a yɛrɛ ɲinɛ a ka diinɛ na a b'a yɛrɛ kɛ hakiligoma ye n'i ko karisa taa baara kɛ pari nin yɔrɔ in na bi ee a b'o métro arrêt a b'a bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn mɛ e k'a fɔ ko a ka kuli ya ayuhali kafiruna kalan a b'a fɔ i ye ko sura ɲagaminen don parce que adamaden diinɛ tɛ an bolo sɛbɛ la tuguni o adamaden kelen haridin iza ma sima hasfan jahuhu a ko n'i magara a tigi la kawa la a bɛ dimi wa iza yu wa iza yusamu ilahuhu lam yahridi mɛ n'i y'a ka ala dɔgɔya ka ala nɛni a tɛ dimi y'a dɔn ka cana bi i ka maga dɔ ka karamɔgɔ la a b'i fa nɛni k'i ba nɛni mɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ bɛ ala nɛni ka kira nɛni karamɔgɔkɛ in yɛrɛ ɲɛna karamɔgɔ tɛ kuma jɛ parce que u tɛ ɲɔgɔn sira la fana diinɛ bɛ ɲini ka kɛ intérêt ye mhm. yarabi ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma an ka jamanaw ka basigi yarabi ala m'o kɛra o tumana donc an kumana an y'a bila yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko n ye kuma dɔ de fɔ maliyɛnw ye n ko an ka kalan kɛ parce que diinɛ bolofara bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yen kalanbaliya de don parce que dɔnnibagabaw tun b'an fɛ yen n y'o fɔ n ko hali an t'u sɔrɔ sɔnin na u sɔnin walahi an t'u sɔrɔ dɔnni na u sɔnin na n y'o karamɔgɔ misaliyaw di k'a daminɛ segu karamɔgɔw la mudiri sada ala ka hinɛ o na bakari camu sosow ani batuwari karamɔgɔw ka taa tuba karamɔgɔ alaji mo dukure bamakɔ kalapo ninnu ani murujan karamɔgɔ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ kuma na o mɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ko ko sahabaw bɛɛ tun ka ɲi mɛ bi anw nana mali la bamakɔ tuguni siya bɛ ka fanga min sɔrɔ n'o ye suala bayaya ninnu ni jabatew bɔn ka tila tuguni ka da ɛɛ ko u ye abubakar o y'a daminɛ o la parce que fɛn dɔ de b'u bolo o bɛ ka na mm. an ɲɛ b'a la kojugu n'an ma bɔ ka kuma ni fɛn ninnu na an ka jamana tila ka tiɲɛ parce que an ka fɔlɔ karamɔgɔ walilahi alhamdu an bɛ ala tanu dɔnni tun b'u la u tun bɛ siran ala ɲɛ mm. i m'a ye fewu ko karamɔgɔ kelen tun bɛ yen ko garidi kɔrɔ tun b'a kɔ o tɛ yen o ma deli ka na mali la i m'an ka fɔlɔ karamɔgɔ si ye ko dɔ de tun bɛ jɔ k'a fifa parce que mun na nabiɲumanya taamasiyɛn n'o ye ka nabi ɲumanw ka jogo ta ne ye dɔnni de n'i ye dɔnni sɔrɔ ka ban ko i ye kiraw ka tiɲɛ sɔrɔ mm. kiraw ka tiɲɛ tun ye jumɛn ye an b'a mɛn ko kira dɔ tun bɛ ko dɔ tun bɛ jɔ u kunna k'a fifa abadan a tɛ yen n y'o fɔ don ko n bɛ segin a kan wa n tɛ siran k'a fɔ mm. n ko nabila dawuda nabi ɲuman de don a tun bɛ nɛgɛ gosi a bolo la ka nɛgɛ dulokiw dilan a b'a feere k'a yɛrɛ balo a la o de y'a to ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ dɛ ala ko kiraw ma a ye fɛn dun ne ye aw gɛrɛjɛgɛ min na halala la a ma sin k'a fɔ a ye fɛn dun ten dɛ ya ayuha rusulu kulu min tayibati ma razaknakum y'aw cidenw ne bɛ aw de ma o ye kiraw yɛrɛ de ko ye a ye fɛn dun ne ye aw gɛrɛjɛgɛ min na ka bɔ fɛn ɲumanw na ja nin b'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ tɛ dunta ye dɛ dɔnnibaa man kan ka fɛn bɛɛ minɛ k'a dun dɛ dɔnnibaa man kan ka fɛn bɛɛ minɛ o de y'a to an ka fɔlɔ karamɔgɔw walahi ni anw ye minnu y'an ɲɛ na bakari camu saad ninnu ala ka hinɛ na mudir saad ninnu ani karamɔgɔ tangara bamakɔ n'o ye kalafo ka kalanden kɔrɔba dɔ ye i bɛ taa ninnu sɔrɔ sɛji de kɔnɔ sa foyi t'u bolo mɛ u kariyalen don u ni faama ma don ɲɔgɔn na u ni maa si hali a dɔw yɛrɛ ka bɔ mali tele la mɛ dɔnnibaabaw tun don an kan k'u ladege u ka kɛwale de la an kana nafolo ye n'an ye dɔnni kɛ nafolo ye hali nin dɔnnibagaw i bɛ t'a sɔrɔ kuma dɔw masala fitini dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ u tɛ dimi sipɔrɔtɛri kun t'u la o i bɛ t'a sɔrɔ ninnu b'a fɔ mɔnturu yɔrɔ dɔw la u bɛ se ka kuma mɔnturu ko kan n bɛ se ka misaliya dɔ di kalafo fɛ ala ka hinɛ na a ka kitabu dɔ bɛ yen ka kutuba traduire ka taa bamanankan na o dagali parce que kutuba ye i n'a fɔ disikuru juma na i y'a dɔn malikila olu tɛ sɔn a ma u b'a fɔ non tant que ni a ma fɔ arabukan na juma hali ni juma bɛ bin parce que ko depuis silamɛya nana yɔrɔw dayɛlɛla egypte tunisie olu bɛɛ tun ye eh, jamana wɛrɛw de ye u bɛ kan wɛrɛw de fɔ arabuw tun tɛ mais u ye arabukan kalan ka se ka diinɛ de dɔn mais a ye kitabu in bɔ min kɛ a y'a ci ka taa di alaji mo dukure ma ala ka hinɛ na o fana ye karamɔgɔba ye tuba o ye takirizo k'a ka kitabu kan k'a fɔ tiɲɛna i ye min sɛbɛn tiɲɛ don wa ne bɛ i kɔ nin kiti in na nin bɛ ta hali n'u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ masala kelen kelen bɛ se ka fɔ u ni ɲɔgɔn kɔ mɛ a kun tɛ i n'a fɔ anw bɛ cogo min bi o tumana maliyɛnw an k'olu ladege an ka baara kɛ n'u ye mm. an ka diinɛ bɔ sipɔriteriya la k'a fɔ nin ye ne ka karamɔgɔ nin ye ne ka karamɔgɔ i bɛ tan min pɛridi karamɔgɔ bato la walahi t'o tan kɛ ka dɔnni ɲɛɲini n'i ye san wɔɔrɔ kɛ dɔnni ɲɛɲini na ka se san tan ma ka se san tan duuru ma o bi i bɛ hami min kɛ wari ɲini na n'i y'o kɛ dɔnni ɲini na ala bɛ dɔnni dɔ d'i ma o ala bɛ dɔnni dɔ d'i ma ala bɛ dɔnni dɔ d'i ma o kumana ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya o kumana an bɛna wuli yɔrɔ min bi halisa an bɛ siyaw ka kuma de la n'o ye suwala baya ninnu ni jabatew ani usa sangarew ani karamɔgɔ tɔ minnu b'o k'u supporte n'u bɛ ka abubakari kiritike ko abubakari ye kira denmuso ko a fatura ka sɔrɔ a n'abakari tun man di n y'o fɔ don ko n ko kuma in tɛ sababa ye kuma in tɛ sababa ye o tilala k'a fɔ ko hali mɔgɔ tɛ a kaburu yɔrɔ dɔn ne ko la ko abubakar muso n'o ye asma bintu umays n k'o de ye o de ye ani seyidina ali o de ye fatumatu ko ala ka jɛn bɛɛ ka bɔ a ma fatumatu suturala baki'u de la mɛ u ma kaburu fɛn paseke ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na u kana taa ka kaburu bɔgɔ ta i n'a fɔ min b'an fɛ bi kaburu bato don dɔ la an bɛna mawudugu k'o kan n'ala sɔnna o kuma na sahaba bɛɛ tun ka ɲi n y'o de fɔ dongo bɔn dɔ ye n wele ko ka o dalilu di n ko a dalilu bɛ yen n b'a daminɛ fɔlɔ jumɛn na eh, ni ala ko kurana kɔnɔ wasabiquna alawaluna min almuhajirina walansar mɔgɔ fɔlɔ minnu dora silamɛya na bɛɛ b'a dɔn abubakar b'o la bɛɛ b'a dɔn ali b'o la bɔn n'i ko hijira fana ali bɔra makan ka taa madina abubakar b'o la usman b'o la umar b'o la ala dun ko ko a yafalen don olu ma ani ansaruw bɔn filanan musitalahu dɔnbaaw u bɛɛ lajɛlen ko ko sahaba de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ye kira ye sallallahu alaihi wasallam ka limaniya a la ka tila ka fatu o kan o de ye sahaba ye o mɛ ni munafiku kelen kelen minnu yera madina sahabaw cɛma kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam huzaifata bnul yamani ye an t'a fɔ olu ma sahaba dɛ a f'u ma munafiku de o de y'a to musitalahu tigiw la an ka taa an ka seku kitabu la n'o ye mudiru saad ala ka hinɛ na ale ye kitabu dɔ bɔ musitalahu kan manzumatul bayquniya u b'a fɔ a ma ko eh, manzumatul bayquniya eh, sharha a kumana nin yɔrɔ kan a b'a fɔ ko sahaba bɛɛ lajɛlen kulluhum udula a bɛɛ lajɛlen ye ladiri de ye i y'a ye Je te rappelle après, Abib. Kitabu yɛrɛ tɔgɔ Tawdihatul Basita ala al-Manzumatil Bayquniya. Parce que u bɛ kuma yɔrɔ jumɛn kan sisan k'a fɔ ko mursalu sahabi, sahaba dɔ sisan, a k'a fɔ kira ko tan sallallahu alaihi wa sallam, ou bien hali n'a sɔrɔ ale tun y'a minɛ sahaba wɛrɛ la a m'o tɔgɔ fɔ o tɛ kojugu ye o dalen kɛlen bɛ sahaba bɛɛ lajɛlen na o kitabu in bɛ kalan diɲɛ yɔrɔ caman komi mudiru ye kitabu caman bɔ a yɛrɛ ye dɔw bɔ fana ɛɛ himayatu talabatil madaris min tadlil rijalil kanais ka se ka mandarasadenw kisi ka bɔ kerecɛnw ka lafilili ma parce que ale 31 k'a yɛrɛ to balo la ala ka hinɛ na hali 31 don an tun bɛ taa kalanyɔrɔ la premier janvier kalan bɛ kɛ a ko an tɛ nin bila fiyewu ka nazaraw ladege mm. e nin mɔgɔw nana sɔrɔ bi mali kɔnɔ olu b'a fɔ an ka 31 fêter i m'a dɔn k'a fɔ ko eh, u n'an ka fɔlɔ dɔnnibaw ma kɛ kelen u ma sira ala ɲɛ o tuma na an bɔlen kitabu wɛrɛ jumɛn b'a fɔ ko sahaba bɛɛ kun ka ɲi an b'a fɔ alfiyatu suyuti imam suyuti jalalayini eh, dɔnnibaga tɔ kelen n'o ye jalalu dini suyuti

o d'a to a b'a fɔ ten ko wa jamiu ashabi rasuli udul kó kira ka sahaba bɛɛ tun ye laadiri ye o tuma na an b'o surunya o yɔrɔ la k'a f'u ye u ka sabali u ka sahaba ninnu to yen parce que ninnu ye min kɛ kira ɲɛ sallallahu alayhi wa sallam ninnu ye diinɛ dɛmɛ min kɛ o tuma na an tɛ se ka foyi fɔ an tɛ se ka surunya u la an tɛ se ka surunya u la o tumana o ye o yɔrɔ ye k'a f'u ye ko sahaba bɛɛ lajɛlen tun ka ɲi hmm. o tumana an bɛna don diinɛ jumɛn na n'an b'o kuma fɔ bi parce que an bɛna kuma ka dɔn dɔɔni n'o ye siya ye siya in daminɛna parce que a ko kasɛti laban na ko n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn ka ali tanu k'u b'a fɔ k'i ye siya ye ko n'i yɛrɛ tɛ siya ye k'i tɛ silamɛ ye ko siya kɔrɔ de ko ali kanubaw c'est vrai siya kɔrɔ ali kanubaw mais k'a fɔ ko siyaw tun bɛ kira tile o tun tɛ yen kira tile gurupu tun tɛ yen a bɛɛ de tun bɛ kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam tɔgɔ wɛrɛ tun tɛ silamɛw nɔ imma muslim aw mu'min i ye silamɛ de ye o min ye mumini ye muminu bɛɛ ye silamɛ ye mm. mɔgɔ bɛ se ka kɛ silamɛ fana i ka muminiya ma dafa mm. parce que limaniya bɛ jidi a bɛ nagasi mm. n'i ye dɔ fara i ka ala bato kan i ka limaniya bɛ jidi ala k'an ka limaniyaw jidi mais n'i ye dɔ bɔ a la fana a bɛ nagasi mais kira fatulen abubakar ye fanga ta san fila kira y'o de fɔ hadisi la sallallahu alaihi wasallam a ko alkhilafatu ba'di thalathuna sana thumma yu'ti llahu mulkahu man yasha a ko fanga ale kɔfɛ san bi saba o kɔfɛ ala bɛ masaya di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye ee abubakar ye san fila kɛ umar ye san tan kɛ ani kalo damadɔ usman ye san tan ni fila kɛ san mugan ni naani ka tila tuguni ali ye san wɔɔrɔ wala san duuru ni dɔɔni a denkɛ hasan y'a tɔ dafa ala ka jɛmɛ ka b'o ma ka sɔrɔ k'a di muawiya ma parce que kira yɛrɛ nin bɛɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam don dɔ la k'a to minbari kan a ye muawiya eh, a denkɛ ta n'o ye hasan ye a ko nin ye ne den de ye parce que a mɔden don quoi ko ala bɛna silamɛw cɛ bɛn ni nin ye don dɔ la eh, muawiya ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ni ali ka gurupuw kɛlɛla ko hasan de ye fanga to ko a ka fanga ta ya ko mais ko a ka a baara i n'a fɔ Umaru n'Abubakari ninnu y'a baara cogo min na ani Usumani ninnu mm. i b'a dɔn bɛn kɔni bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ anw kana n'a fɔ bi ko an bɛ ninnu kɔ don ɲɔgɔn ma mm. bon o ye eh, Abubakari tugumanaya n'o ye k'a fɔ Fatimatu dimina mm. ko bon ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam u ka kuma dɔ bɛ yen u b'o fara a kan parce que u bɛna na n'a tɔ ye o nin fɔlɔ jira o la u bɛna n'a tɔ ye ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko Fatimatu bid'atun minni yudhini ma adhaha ko fatimatu y'ale dɔ de ye ko fɛn b'a tɔɔrɔ min b'ale kira tɔɔrɔ bon u ko sisan ko kira ko ni mɔgɔ min ye fatimatu ladimi i y'ale kira ladimi u b'a fɔ sisan ko ni maa min ye kira dimi don k'o ka ko bɛ di k'o b'a jira ko abakari de kira dimi a kɔfɛ bon an b'a fɔ sisan o siya kelenw fɛ yen o don dɔ la fatumatu fana dimina o ali kɔrɔ ala ka jɛmɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma parce que ali tun bɛna muso wɛrɛ furu ka fara a kan mm. n'o ye abu jahali denmuso ye mm. mɛ kira eh, fatuma dimina ka taa fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam ko ali bɛna muso wɛrɛ fatuma abu jahali denmuso furu kira ma sɔn y'a ye kira ko non ko ala tɛ ala ni ani a jugu ni k'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen kunna k'a tɛ kɛ mm. bɔn n bɛ nin yɔrɔ fɔ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko kira kun tɛ fɛ a denmuso ka sinamusoya ta o tɛ parce que sariya la sinaya la fɛn caman b'a kɔnɔ i bɛ se ka dimi k'i sinamuso nɛni wala ala k'an kisi yɛrɛ k'a masa nɛni bɔn dɔnnibaa dun bɛɛ n'i ye kira nɛni a i bɛ faga de fo n'a yɛrɛ yafar'i ma bɔn ni mɔgɔw dun nana a denmuso sinamuso faga a kama u n'a fɔ ko kira yɛrɛ y'a denmuso sinamuso faga wala bɔn o y'o yɔrɔ ye o kɔfɛ tuguni u nan'u jɔ parce que hali ni ninnu ma nin bɛɛ fɔ a b'u ka kitabuw de kɔnɔ n bɛ ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni ko abubakar tun tɛ kiti dɔn subhanallah k'o tun tɛ kiti dɔn ko parce que k'a ko ko son bolo ka tigɛ a a numan bolo ko k'a sɔrɔ son kinin bolo de kan ka tigɛ n'a ye sonyɛni kɛ bon an b'a fɔ abubakar ye son min bolo numan bolo tigɛ a ye sonyɛni kɛ sabanan de la parce que a fɔra n'i ye fɔlɔ kɛ i kinin bolo n'i ye filanan kɛ i numan sen a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɔn ko abubakari delila ka fatuwa bɔ ka kiti bɔ ko ka gɔrijɛgɛni y'a ka hakɛ to ala ka yafa an ma cɛ minnu bɛ ɲɛ b'u cɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'o sɔrɔla ko k'o jeni ko k'a sɔrɔ ko silamɛya na ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko i man kan ka fɛn ɲɛnamani jeni a mana k'adamaden a kɛra nimafɛn o nimafɛn ye bɔn a bɛ fɔ a salen de kɔfɛ a ye yamaruyali kɛ k'a ka a fagalen kɔfɛ de abubakari ko ko k'a jeni paseke ko nin ɲɔgɔn su man kan ka don hali ala ka dugukolo kɔrɔ a kan ka ni a mugu ta a kana ye yɛrɛ de ala kana na dimi dugu bɛɛ kɔrɔ nin kama bɔn ali fana ye mɔgɔ dɔw fana jeni minnu ye alaya wele ali la o tuma n'aw ko abubakari ye nin kɛ an b'a fɔ fana sabatira fana ali ta la yɛ bɔn o y'o fana kelen ye ala k'an bɛn sawaba ma bɔn o ye nin masalaw caman caman ta subhanallah k'a fɔ k'u bɛ nin sahaba ninnu critiquer nin ye kɔfɛ u bɛna se umar ta ma mais yanni an ka taa nin bɛɛ la aw ko ko kuranna min bɛ anw bolo k'a ma dafa voilà a ko kuranna min bɛ anw bolo k'a ma dafa je l'avais dit hein donc an dun kuman'o kan mm. u ye kuranna fɔ ko kuranna min bɛ anw bolo ko o ma dafa ko parce que ko kuranna ko batinu b'a la zahiru b'a la ko gindo dogolen dɔw de b'a la ko bɛɛ t'o dɔn i m'a ye ko bɛɛ t'o dɔn n'u ka sekuw tɛ u ka jalamugu finmantigi ninnu u bɛ jalamugu finman minnu siri u kun na k'olu dɔrɔn de b'o o dɔn bɔn an b'a fɔ o tɛ tiɲɛ ala ye kuranna jigi kira kan sallallahu alaihi wa sallam mun na a k'a walawala mɔgɔw ɲɛ kira yɛrɛ tilala k'o fɔ ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu ala ye kuranna di ne ma a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i bɛna mɔgɔ dɔw sɔrɔ u b'u sigi k'u b'a fɔ ko nɔ an bɛ dan kuranna dɔrɔn ma an ka sira t'a tɔ la bilen kira ye nin bɛɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam ko n'o kɛra o na farida caman to yen ala ye min wajibiya anw kan mm. o kuma na olu de ko ko kurana ko a yɛlɛmanen don ko aya bɛɛ ma dafa u ka mɔgɔ jumɛn y'o fɔ m'o fɔ k'u tɔgɔw fɔ n'o ye ali ibn ibrahim al-qummi u yɛrɛ b'a fɔ o ma ko sheikh al-qummi Yeah, ale fatura hijira san kɛmɛ saba ni wolonwula mm. yeah, a ko ko a kurana dɔ bɛ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko harifu bilala yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ nin tɛ parce que ninnu filɛ nin siya ali kɔfɛ ali ka kɛlɛ daminɛ minnu farala ali kan k'a dɛmɛ mm. an b'a fɔ olu bɛ tiɲɛ kan olu ye sahabaw ye o ali ni min fana kɛlɛla n'o ye maawiya ka mɔgɔ ala ka jɛn ka bɔ u bɛɛ ma kɛlɛ in nana fɛn dɔ de kama dɔrɔn minnu ye usumani faga ko k'u minɛ k'u juger Eh, fanga dun man nɔgɔ n'i bɛ ɲɛfɛ kuma dɔw a bɛ kɛ kɔmɔgɔw kɔnɔ k'e hakilila ye fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ hakilila t'o ye sitana bɛ mɔgɔw puse ka kɛ ɲɔgɔn kan bɔn silamɛw bɛ se ka kɛlɛ k'a sɔrɔ a ye silamɛw de ye o t'u kɛ kafiri ye o parce que ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ni mu'minu jamakulu fila kɛlɛla a ye u cɛ dila yɛ ko mɛ ni dɔ ye dansagon dɔ kan a bɛ fara dɔ in kan pour que ka dɔ in dɔ in maîtriser u ka mankan ka ban mm.

n'a ka d'i ye i b'o filɛ bɔn ninnu kitabu caman b'u bolo hali bamakɔ u b'a mara de mɛ n'anw jɛnna n'a daminɛ ka abubakar kiritikeli kɛ n'an m'u laminɛ o bɛna b'o de la ka umaru ta ta i n'a fɔ jabate b'a fɔ ko umaru ye fatumatu puse a kɔnɔ na ko k'o kɔnɔ cɛn ɔ n'o kɔnɔ cɛnna kira dun ko hadisa kɛnɛman na sallallahu alaihi wa sallam ko fatuma de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛna tugu ale nɔfɛ a fatulen kɔfɛ a ka denbaya la e kuma n'o kɔnɔbara dɔ tiɲɛna ko den tɔgɔ tun ye di o kuma na jɔni tugura kira la sisan o kɔfɛ o fatumatu den de ye o mm. o kuma na nin kisa in hali siya dɔnnibaga wɛrɛw bɛ u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nka an b'a ye nin bɛɛ bɛ fɔ anw fɛ mali la maliyɛnw an k'an jija an ka kalan kɛ parce que ni diinɛ o diinɛ nana anw fɛ a bɛ fanga sɔrɔ an ka fɔlɔ dɔnnibaw ma sɔn ka nin don k'a fɔ k'u t'a dɔn tɛ dɛ walayi u tun b'a dɔn ko nin diinɛ in bɛ yen nka u ma sɔn ka na n'a ye parce que u b'a dɔn tiɲɛ tɛ e diinɛ bɛɛ mana kɛ karisa teriw man ɲi a teriw man ɲi a teriw man ɲi olu yɛrɛ bolo sahaba min ka ɲi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ seegin wala tan kan a tɔ ba kɛmɛ ni kɔ ko a si tun man ɲi n'i ye yahudiyaw ɲininka ko jɔni de ka fisa ni bɛɛ u b'a fɔ ko musa ka mɔgɔw n'i ye kerecɛnw ɲininka ko jɔni ka fisa ni bɛɛ u b'a fɔ isa ka mɔgɔw n'i ye shiyaw ɲininka ko jɔni de ka jugu ni bɛɛ ye ko kira ka jɛɲɔgɔnw o kumana an k'an jija n'a sɔrɔ minnu bɛ nin sira kan ne bɛ wele da u ye k'a da n yɛrɛ ye an ka siran ala ɲɛ an ka segin an kɔ an ka segin an kɔ parce que an bɛ ka nin min kɛ foyi tɛ yen don dɔ ni a bɛɛ de bɛ sɛbɛn a bɛɛ bɛ sɛbɛn a bɛɛ de bɛ sɛbɛn parce que mali ko ye jumɛn ye ni jama yera karamɔgɔ min kɔ jeliw bɛ yen minnu b'a barama mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ taa ngɔni sigi a ka da la i n'a fɔ alimami ba n'a ɲɔgɔnnaw ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kana u bɛ maana caman bɔ tiɲɛ tɛ o u bɛ dɔw faw kɛ waliju ye alimami ba yɛrɛ b'a caman fɔ o de y'a to dɔnnibagaw yɛrɛ ko a man kan ka lamɛn sabu a b'a fɔ ko dɔnni jigintɔ sizani sosolakaw kan ko fo sizani kogobolow benna e mɛ o tɛ tiɲɛ ye o e n'o tun ye tiɲɛ jibirila ye jiginko joli kɛ kira kan sallallahu alaihi wasallam maka ni madina i y'a mɛn ko maka kogobolo jumɛn benna yala kurana de tun bɛ jigin o kan o tuma dɔ a b'a fɔ ko dɔ sara ko ji nɔnɔ kɛnɛ bɔra o su la i y'a ye ali fagara nɔnɔ kɛnɛ ma bɔ huseni fagara nɔnɔ kɛnɛ ma bɔ umaru fagara nɔnɔ kɛnɛ ma bɔ nɔnɔ kɛnɛ de bɛ ka bɔ anw fɛ yen o de y'a to n b'a fɔ fana n bɛ wele da kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati bɛɛ de ye bagan gɛnna ye bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan na mɔgɔ dɔw bɛ yen tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw ye kalandenw ye mɛ u man kan ka waajuli kɛ hali an ka ortm ninnu na voilà o don ko n y'o de fɔ n ko musa eh, baba jalo n ko musa baba jalo Imam Baba Diallo. o don ko a ko tele la ko wurudi dɔ de bɛ yen ko n'i y'a kɛ k'i bɛ kira ɲɛ ni ɲɛ n y'a fɔ tiɲɛ de tɛ n ko kira fatulen i bɛ se k'a ye sugo la mɛ k'a ye kɛnɛ kan bamakɔ yan a tɛ se ka- a tɛ se ka kɛ hadisaw b'a la kira ko sallallahu alaihi wa sallam lahara ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye awwalu man tanshaqqu anhul kaburu kaburu bɛ dayɛlɛ ka bɔ min da la ɛ n'o wulila ka bɔ ka na mali la o fatulen a suturala a yɛrɛ muso de ka so kɔnɔ an ba ayisa o m'a ye umaru m'a ye usumani m'a ye umaru fagara usumani fagara ali fagara olu a ma bɔ ka na fo bi san ba kelen kɔ a bɛ na anw fɛ yen u ka fura ni wurudi mɔdɛliw di u ma surtout an bɛ nin whatsapp ko tile in na don o don wurudi kuraw de bɛ di a k'a hakili to a yɛrɛ la don o don nafila dɔw bɛ di ko a ye kuluwalaw siɲɛ tan kɛ fɔlɔ la a ye mugan kɛ filanan na a ye bi saba kɛ sabanan na e bɛ se ka jɔko wɔɔrɔ kɛ cogo di k'o tugu ɲɔgɔn na i ma salamu bila a t'a dɔn nin tɛ kira ka eh, diinɛ dilen y'an ma ka tila k'i ten turulen to k'i ka kuluwalaw kalan kira dun ko hadisa kɛnɛman na sallallahu alaihi wasallam ko ale ma y'a bali a ka kurana kalan a ten turulen an'a k'a to ruku la bɔn o musa eh, o baba jalo don o kelen tuguni tele la tuguni ka tila k'i jɔ ko eh, buseyiri tun bɛ k'a ka buruda da k'o sera yɔrɔ dɔ la fa mablaghul ilmi fihi annahu basharu yɛ ko sunɔgɔ y'o minɛ o ma se ka beyitu tɔ dafa ko kira nana fɔ a ye k'a k'a fɔ ko wa annahu khayru khalqillahi kullihim ko adamadenw ka dɔnni dan kira la k'a fɔ farikolomatigi don ko kira k'a k'a fɔ tuguni k'a ka fisa ni danfɛn bɛɛ tiɲɛ don kira ka fisa ni danfɛn bɛɛ mɛ kira ma na nin fɔ nin ye fiyewu abadan parce que nin beyitu ninnu dɔnkiliw de don ala dun ko kira kurana kɔnɔ wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu suratu yasin na ne ma ala kira kalan dɔnkili la sallallahu alaihi wasallam wa a tɛ daga a ye a k'a da hali kira mana kuma fɔ n'a ni dɔnkilisiw kɛɲɛna mɔgɔ b'a fɔ a bɛnna wazunu de ma mɛ a m'a dabɔ a kama k'a da ne nana o da kira la sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam o kuma m'a fɔ an ka kalan kɛ an ka kalan kɛ nɔntɛ n'an ma kalan kɛ diinɛ bɛna kɛ bolofara bolofara ye anw fɛ yen fo a bɛna kɛ sababu ye ka silamɛya nege bɔ adamadenw na parce que minnu ma kalan u ka mana bɛ guwan e walimuso de bɛ cɛ ka na ka na zikiri da karamɔgɔw la e ni ala cɛ kira sallallahu alaihi wasallam a taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la musow tugura k'u bɛ taa a dɛmɛ a ko non n'a sɔrɔ n bɛ mɔgɔ yamaruya a ka sujudu kɛ mɔgɔ ye n bɛ muso yamaruya a ka sujudu kɛ a cɛ ye a ye taa cɛw kɔrɔ voilà ne b'an ka musow de sɔrɔ u bɛ bɔ fo abijan fo burukina bɔbɔ k'an bɛna mawuludu kɛ mali la e furukɛ b'i kɔfɛ i bɛ taa waa tan biye ta ka kariw ta k'e bɛna mawuludu kɛ mali o tuma ala tɛ sɔrɔ abijan o tuma ala tɛ sɔrɔ kayi wa a tɛ sɔrɔ burukina e an ka fɔlɔ karamɔgɔw ma sɔn nin ma dɛ an ka fɔlɔ karamɔgɔw tun tɛ hali u bolo don walimuso bolo abadan abadan a- a- a- hali n'u ka taabolo ma kɛ kelen ye, a si tun tɛ sɔn nin ma mɛ ni cɛ min ko a muso ma k'i tɛ taa aa o ye balawu ye e kɛra e bɛ bɔ abijan k'e bɛna bamakɔ une semaine k'u bɛ mawuludu kɛ ko ka tila ka denkundi nasiji kɔnɔ e cɛ bɛ e kɔfɛ une semaine e ni ala cɛ kira dun ko salasa muso man kan ka voyage su kelen tile kelen n'a n'a ka zu mahramu tɛ ni limaniya b'i la e kana kɛ e bɛ bɔ fo jamana dɔ la ka taa jamana dɔ la k'e bɛ taa karamɔgɔ dɔ barika ɲini yen karamɔgɔw a ye tiɲɛ fɔ furumuso ninnu ɲɛna dɛ nɔntɛ lahara lahara mɔgɔ walahi i ka du kunko i ka du kunko i muso n'i den kunko lahara o bɛ e jɔrɔ k'i i sɛgɛn cogo min na kuma tɛ jama min b'i kɔ parce que jama o jama b'i kɔ i bɛ ɲininka a la dɛ o a jama o jama hali n'u taara eh, eh, eh, dugawu minɛ yɔrɔ la selifana bɛ tɛmɛ o kan lansara bɛ tɛmɛ o kan k'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ma na kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ e jama ka ca sitadi falen e bɛ jigin k'i bɛ seli cogo di mm. seli fana ye farida ye lazara ye farida ye kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ko hadisul qudusi la ma taqarraba al abdu ilayya bi shay'in adamadenni jɔn m'i magɛrɛ ale ala la ni foyi ye min ka di ale ala ye ka tɛmɛ a ye min wajibiya a kan e an bɛna farida de bila fɛn ye fɛn min ni dalilu t'a la e an tɛ siran ala ɲɛ ne bɛ wele bila n yɛrɛ ye ka wele bila karamɔgɔ ye an k'a lajɛ waati dɔ kuma sera an k'a lajɛ an k'an ka dɔnnibagaw parce que o bɛ nin de don an kun na ko an ka fɔlɔ karamɔgɔw ma foyi kɛ k'u y'a dogo ne de bɔra ka baya panparapa an ɲɛ ne de bɔra siyaw b'a fɔ ne de bɔra ka bololanɛgɛ d'a ma n'a ye nin ji ta denw hakili bɛ diya n'i ye bololanɛgɛ in don ee an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko an caman ni o denw ye kalan kɛ e denw yɛrɛ bɛ redouble a ye t'u denw lajɛ bani min o min bɛ nin kɛ n bɛ ji d'aw ma lɔhɔrɔma ji u den si tɛ yen k'i b'i bolo sin min na min hakili ka di Tel ka i Kilasi daga. kɔnɔ. a bɛɛ bɛ redouble ni min redouble la kalan yɔrɔ min na u b'o bila ka taa dugu wɛrɛ la ɛ dugu wɛrɛ t'a dɔn k'e ye maaba den o n'i tagara yen fana i bɛ redouble en tout cas i tɛ gagner o kuma na kalan an k'an jija kalan fɛ walayi n'i kalanna i bɛ kɔn ka keguya mm. o kuma na dɔnnibaw mali kɔnɔ dɔnnibaw bɛ yen dɛ halisa dɔnnibaw bɛ mali kɔnɔ a k'a cɛsiri a kana siran fana e, nɛnini tɛ foyi ye mm. minnu fana ka baara ye nɛnini ye u ka siran ala ye dɛ u ka siran ala ye yanni i ka mɔgɔ nɛni a lamɛn fɔlɔ a ye min fɔ kɔfɛ a tiɲɛna karisa ye min fɔ an ka fɔlɔ karamɔgɔw tun bɛ ta walayi mali karamɔgɔw ye baara kɛ fɔlɔ dɛ mm. e k'a jateminɛ saa ture ninnu ala ka hinɛ u la muturubaw ka kitabu bɔlenw filɛ bakari camu ka kitabu bɔlenw filɛ kalafo ka kitabu bɔlenw filɛ y'a ye olu tile la n bɛna a fɔ a ye barika tun b'u la u tun bɛ siran ala ɲɛ mm. parce que olu tile hali ni mali ye kalo ye sunkalo afiriki de l'ouest jamana bɛɛ tun bɛ sun mali fɛ ɔ minnu bɛ ka wuli bi ka jama cɛ u nɔfɛ n'u ko fana k'olu de b'a bɛɛ dɔn olu tile donna ni mali yɛrɛ ye kalo ye mali yɛrɛ yɛrɛ dama tɛ sun a fɛ o barika bɛ jɛni na o fila la o kuma na an ka sahaba ninnu bonya n'aw ma sahabaw bonya o kuma na aw ko fana ko mɔgɔw ka aw bonya y'a dɔn fila ka gɛlɛn dɛ hali sisan an k'an cɛsiri dɔnni fɛ an ka diinɛ bɔ jama ko la n'i ye jama filɛ i bɛ fili n y'o fɔ ka kɔrɔ dɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin jama ko ninnu tɛ ala ko ye n b'a preuve d'i ma kira sallallahu alaihi wasallam a kelen tun bɛ taa sugu la a b'a ka sanni kɛ musa san tan bagan gɛn na a bɛ kuma ala fɛ da ni da e n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a fifa a sigilen bɛ yɔrɔ kelen kɛ mɔgɔ min bɛ bagan gɛn kungo kɔnɔ nin kiraba in nabila musa ibrahima tun bɛ bagan gɛn idris minizew tun b'o la tayɛriw tun b'o la kira si ma na ni min tɛ mecetigi ye wala bagangɛnna ala ka jɛmɛ ka b'o ma mun na pour que o kana siri mɔgɔw la bɛɛ anw ka bi karamɔgɔ caman filɛ nin o kɛra sababu ye ka karamɔgɔ denmisɛnnin bɛɛ don bandiya la walayi kamisa la tɔ kɛra waso ko ye katikati fila bɛ n bolo nin ye muso ye nin ye n ka pisini ye n taatɔ don yen fɛ e k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn fini fini nɔgɔlen dɔ don i kan na o la i ka bɔ baara yɔrɔ la wotoro pusiyɔrɔ i ka taa bi k'i mako bɛ nin karamɔgɔ dɔ la k'i b'a ɲini ka seli kabila ni baada la o tɛ sɔn i ka don a kan mɛ t'i jɔ kɛrɛfɛ mɛri dɔ bɛ na sisan sisan sisan o bɛ sira bila mɛri in bɛ don a kan mhm. parce que hali ni mɛri tɛ seli dɛ a jigi b'a kan k'a fɔ mɛri in bɛ duterɛn dɔ d'ale ma hali n'o kɛ mɛ ka duterɛn caman minɛ mɔgɔw la diyagoya ka se k'o ko dasiri k'o dagiri u yɛrɛ ɲuman na k'o yaasinw kalan k'o sagaw fa Mm. E, kuranɛ kɛra an bolo wariɲinifɛn de ye bi koyi walayi bon ni nin kɛra faamaw tɛ se ka diinɛ bonya bilen ni nin kɛra hali minnu ma kalan u bɛ tila u b'a fɔ k'u bɛ diinɛ lagosi an bolo mm. o kuma na an ka sira ala ɲɛ an ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ɲini dɔnni de bɛ se ka mɔgɔw fataniya ka bɔ nin ko caman ma mm. parce que a bɛ k'aw kɔnɔ ko dɔ ye dɔnnibaga ye subhanallah k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn a bɛ tigɛ dɔ fana n'a ka finikoloni tɛmɛtɔ la k'a sɔrɔ a ka surun ala la ni bɛɛ ye musow fana an balakaw u k'u hakili to u furukɛw la u ka sabali maa t'a fɔ maa tɛ dɔnnibaa kun ye dɛ mɛ ka i ka so abandɔni pewu i denw tɛ jate bilen tile bɛɛ ban e, bazankalaw ni e, e, jinibere dilanw ni fɛnw na dɛgɛ dilanw k'a bɛ taa di karamɔgɔ ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ cɛ bɛ so kɔnɔ san kelen i tɛ se ka dɛgɛ dilan ka d'a ma aa ko n'an taara an taara mawulidu barika dugawu bɛ k'u ye ala k'u barika ala k'u denw barika aa an ka an ka an ka an k'a lajɛ an ka segin an kɔ dɔɔni an ka diinɛ ko in faamuya an ka diinɛ ko in faamuya inshallah an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala ka sunkalo in timɛ nɔgɔya an ye an ka jamanaw ala k'u basigi nata ala k'an kisi a ma yarabi halala bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ka dɔgɔ ala k'a nɔgɔya an ye haramu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ka ca ala ka don an n'a cɛ k'an n'a cɛ janya i n'a fɔ a ye kɔrɔn ni tilebin janya ɲɔgɔn na cogo min na an denw fana k'u lamɔ diinɛ kan yarabi ala m'o kɛra an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'a don an da kɔnɔ a ka kɛ halala yarabi ala m'o kɛra ɛ siw bɛ ala de bolo yarabi si sabatilen k'a di an ma yarabi ala m'o kɛra an bɛ ala sɔrɔ don min fana o k'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ kan o k'a sɔrɔ an bɛ tawhidu ɲuman kan o k'a sɔrɔ an bɛ baara ɲuman fana kan yarabi ala m'o kɛra an ka dɔnnibaaw fana hali sisan ka lasegi nɔgɔya n'o yarabi ala m'o kɛra an minnu ye kalandenw ye ka dɔnni nafama di anw fana ma yarabi ala m'o kɛra an bɛ kuma kuntaa surunya an balima minnu fana bɛ ka ojo nin cɛri an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini an lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen fɛ sunkalo kɔni banna ka ban sima fɛ yarabi ka tiimɛ nɔgɔya an ye yarabi ala m'o kɛra seli fana an bɛ nafila seli minnu kɛ an bɛ farida seli minnu kɛ k'a timinandiya di an ma yarabi ala m'o kɛra ka seli yɛrɛ kɛko ɲuman fana nɔgɔya an ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ seli hali ni seli tiɲɛna a bolo a tɛ se k'a dilan o defoba de bɛ yen parce que seli ma k'an bolo ba la bilen ko seli t'a ɲɛ ko fo dusukun dama ɛ ni dusukun ɲɛna n'i ma seli a dusukun juguya tɛ tɛmɛ o kan dɛ ala ko i k'ale bato k'i ten turu e ko i t'i ten turu ala ye a ko parce que ko baara o ma fɔ a o ye kojugu ye dɛ o de y'a to seli ka misɛn ni diinɛ fɛn bɛɛ ye layila kɔfɛ seli ka misɛn a kiti ka misɛn a ye dɔnnibaaw ɲininka seli sunnaw n'o cɛnn'i bolo exemple e ka selifana seli i ɲinɛna cɛmancɛ sigi kɔ tahiya kɔ i wulila k'i jɔ ni i man ka salamu bila i b'i tenturuko fila de kɛ ka salamu bila mɛ o ye sunnaw ka nɔgɔ mɛ ni seli farida cɛnn'i bolo dilantɔ a baara b'i bolo dɛ a misaliya fitini di mɔgɔ min ɲinɛna tenturu kɔ subahana rabiyal ala i ye tenturu ko kelen kɛ o bɛ subahana rabiyal ala wa bihamdi i wulila k'i jɔ a i ko a jaa ne ɲinɛna tenturu kɔ i tɛ kɔntine dɛ i bɛ segin de hali n'i bɛ fatiya kɔnɔ i bɛ segin k'i sigi k'i ten turu ka wuli k'i jɔ o fatiya la ka kɔntine ka tila tuguni ni seli banna i bɛ salamu bila ka baada kɛ tenturu ko fila kɛ nka e hakili ma jigin o tenturuli la f'o y'a sɔrɔ i ye filanan kunbere minɛ n'i dun y'i kunbere minɛ ka ban o kɔrɔ ye k'i y'o jɔko o raka sɔrɔ i tɛ se ka segin bilen dɛ i ye kunbere minɛ jɔko filanan min na i b'o de kɛ fɔlɔ ye ka tila ka kelen wɛrɛ kɛ ka fara o kan k'i sigi ka tahiya kɛ ka tila ka wuli ka jɔko fila wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka salamu bila n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila i b'i ten turu fila ou bien e hakili ma jigin o tenturuli na f'i sera fo jɔko sabanan na jɔko sabanan in e b'o la minkɛ ko waladɔɔlina i y'a dɔn suran tɛ da o kan mm. i ko jaa ne ka jɔko fɔlɔ wala filanan tenturuli ma dafa i jɔlen kana taa bilen k'i sigi dɛ suran dɔ fara o kan n'i ye suran fara o kan i b'i kunbere minɛ i bɛ sujudu kɛ dɔrɔn i b'i sigi ka tahiya kɛ k'a sɔrɔ i tun man ka sigi mɛ i b'o o sabanan in de bila fɔlɔ nɔ na min tiɲɛna n'i ye tahiya kɛ n'i wulila i bɛ tila tun k'i ka jɔko fila tɔ kɛ ni selifana don ni fitiri don i bɛ kelen kɛ n'i ye salamu bila i b'i ten turu ko fila kɛ nka e hakili fana ma jigin i ka fili la fɔlɔ la fo e kɛlen ka sabanan kunbere minɛ n'i y'o kunbere minɛ dɔrɔn n'i y'i sigi ka i ten turu i b'i sigi ka tahiya kɛ ka sabanan bila fɔlɔ nɔ na kɔfɛ ka wuli ka fila kɛ wala ka kelen kɛ ni fitiri don mɛ i ti salamu bila o la i b'i ten turu siɲɛ fila paseke mun na i ye sabanan min bila fɔlɔ nɔ na a ko ma dafa paseke suran suran ma kalan a na e dun y'o surantan de bila suranma dɔ nɔ na mm. an b'a fɔ dɔ bɛ seli jɛ o tuma na a kana fari faga seli fɛ dɔnnibagaw bɛ yen a y'u ɲininka mm. fiku kitabuw bɛ a k'o kalan hadisa kitabuw bɛ yen mm. parce que n'an ma seli kiti kalan lahara de bɛ ɲininka seli la fɛn fɔlɔfɔlɔ la a e t'o dɔn i y'a dɔn i ka jogo ɲumanya tɔ tɛ filɛ bilen dɛ o tumana seli de bɛ adamaden dɛmɛ fɛn caman na ala batoli a dabɔr'o yɛrɛ de kama a bɛ tila k'i dɛmɛ jogo ko la yarabi ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka diinɛ ala k'a kanu don an na karamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u b'a fɛ ka sira bila ala kana dayɛlɛ u ye ala kana dayɛlɛ u ye ala i ka kana dayɛlɛ u ye i k'u kɔsegin ala i ka nɛn d'u ma nɛn min bɛ se k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ aa ne tun ye nin fɔ tiɲɛna n filila n b'a ɲini aw fɛ a ye segin a kɔ o tumana minnu sara u nɔfɛ fana k'a sɔrɔ an m'o fɔ ka ala deli dɛ ala ka yafa sinɔ lahara man nɔgɔ lahara man nɔgɔ o tumana an bɛ kuma bila yan an b'a fɔ subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilayk